ụmụnne daalụnụ daalụnụ daalụnụ aga m ekwu nke a n'igbo n'olu be anyị ghọtala onye m na-achọrọ i- ime address okwu ya here wụ m wụ um, saint agbara nze ihe m na-akpọ ya ahụ saint anyway agbara nze you know this agbara nze nnọọ eh, ana m a-watch nnọọ video you know but enwere nnọọ nke ya adịgo nnọọ ojutugo just achọrọ m ịma why ọ ga-eji wụrụ na ihe baara okwu chọọchị like this ọ parịala isi you know ama m mgbe Matias bidoro na-akatọ chọọchị na-akatọ chọọchị nọrọkwala ọ na-akatọ chọọchị anwa bịa na Matias ehiwele ehiwele ihe em, ihe dịka gathering tradition gathering ebe ndị na-efe ihe ndị na-eme ihe ihe omenala na-agbakọ na- na- na-ecelebrate their their i- omenala ha o meeni ya succeed na ya na-eme ya then o nwekwa onye gwara ya okwu o still kịta anụnwa na ememere anyị ekpegide na ekpere na kpegide ekpere ka ewela esicha m amerịka ebe a laa naijiria gaa na monastery na n'upper room nọrọ kpechaa ekpere maka ihe fada mbaka mgbe m fụrụ ihe n'isi ya gbasatara otu otu onye ihe onye mmiri achọrọ m ịkpọ onye ahụ aha onye ahụ ma onwe ya otu onye mmiri ahụ si wee jee gwọrọ that pastor ọgwụ anwa o ji wee na-adọrọ na-adọrọ members si la adoration wee mee ka ihe ahụ delay so long n- eh, imepe adoration you know so mechakwa onye ahụ ejekwa were gift moto were nye ya ọ nara gift moto moto ahụ o nyere ya moto ahụ dị white ọ na- ọ nara moto ahụ still ha na-akatọ ndị ndị echichi ndị chọọchị la ihe niile amadị m ọ wụrụ na onye onye unu na-efekwa like onye unu na-efe ihe ahụ unu marakwala na jizọs anyị a god anyị awụkwa the head of principalities and powers o unu anọrọ here la-akọ nnọọ two pack sometimes ọ dịrọzi funny okay look at it now aga m eplay this eh, video for you people ka ụnụ hụ ebe agbara nze fada mbaka akpachitela ya back emepeela adoration o nye the infọmeshọn agbara nze eburuli ozugbo ụnụ amarọ ka ha ka ya si kwado o buruli ozugbo bubata sịla na ọwụrọkwanị chọọchị wu ihe wu ihe wu isi na ọ- na ọwụrọ chọọchị ga-ewe emezi emezi obodo okay ọwụ nke ahụ matias mepere that gathering ahụ o mepere ndị tradishọn ahụ o mepere ọ ya nwa wụ ihe ga-eweta gọọmenti ga-eme ka obodo dị mma kee ihe o ji wụrụ la okwu ha okwu baara na chọọchị like this ọ dịka the thing e were were mmiri ọkụ wụọ ụnụ n'ahụ okay na ị na ha asịla na na na ọ dịrọ na na eh, na eh, um, na ọ- o nwere like na ọwụrọ ya nwa ga-emezi obodo na ọrọ ya ga-eme ka obodo dị mma still ọwụrụgodu na ọwụrọ ya na-eme ka obodo dị mana ọ ya- ọ na-ehepụkwa ọ na-egbe ọ na-achụpụ some mmụọ ọjọọ some ihe evil niile ndị ndị ndị tradishọn a na ndị evil tradishọn maka tradishọn dị n'iche n'iche e nwere ndị nke na-agwọ ọgwụ ndị nke na-enye people elephantitis ndị nke na-eje a- a- a- a- eme emecha ọgwụ dị iche iche enye ndị mmadụ ma ndị a- ndị amosu gasịga you know so chọọchị dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ ọ dị ka mgbe okay look at it na matias eje nejeje were were ihe anyway okwu matias ka nọ na ọ ka nọ na na- n'oven aka ga m ewepụta okwu okwu matias ọ ka nọgodu n'oven ka m m hapụgodu matias ka m complete godu ihe gbasatara this em, eh, agbara nze saint agbara nze okay na o jere jije weta m, eh, na- o kwuru okwu na gbasatara ndị n'obodo oyibo wee nyewe nnọọ ee vidio mee so na vidio ahụ ihe ọ sị wụ la na ndị ndị ndị ọcha na ha ha ncha ga-aga ọkụ mmụọ mana ụnụ ya ha nwa wu ndị nọ na naijiria ha ga-aga eluigwe onye gwara gị onye gwara gị otu ahụ why are you judge you don't have to judge anybody onye nyere gị ike ịjọji ọ sọ chukwu nwe onye nwe obi ndị ahụ ị na-asị na ha ga-eje ọkụ ma o nwere ike ọwụrụ ha nwa ga-eje eluigwe because nga ụnụ nọ na naijiria ala akụsago onwe ụnụ ọgwụ nọrọkwa nga ahụ na-eme na- na- na- na-eme na- na- na-esu esu onwe ụnụ imi you know Ọ- na na na na nna anyị ukwu a nọ na nga up till now ọkwa ọkwa ọkwa onye onye be anyị ahụ ndị na-asụkwa asụsụ anyị ahụ mana a na-agwa ụnụ ụnụ nabata jizọs as onye nwe ụnụ na onye nzọpụta ụnụ na ọ ga-enyere ụnụ aka ụnụ asị mba mba ụnụ amara la ọ makala ụnụ na-adivert site n'ife chukwu anya ụnụ na-adivert from it na-eme ihe ọzọ na-eje eme ihe omenala okay ka m jụkene ụnụ ndị omenala a chụwara na aja niile ha chụwara la ime mmiri chụọ aja niile ha chụrụ n'elu ebe niile ha chụrụ aja ama niile ka onye isi anyị a nọ na nga ka ọ pụta ka ihe mere ọ pụtabedo ọ sị na ụnụ na-ajụkwado onwe ụnụ ajụjụ a kee ka ọ ga-esi apụta nga ahụ while ụnụ na- na-agbaketa jizọs azụ jizọs ụnụ na-agbaketa azụ ụnụ echefuo na akwụkwọ nsọ sị na enwere onye ga-afụ nna nna ma ọ bụrụ na ọ fụdị through the son you cannot see god unless you see god through the son